И къэкӏуэным егупсыс дэтхэнэ лъэпкъри, и блэкӏам щӏэблэр щыгъуазэу къигъэхъунум хущӏэкъун хуейщ. Куэди елъытащ лъэпкъым и тхыдэр нэсу джа зэрыхъуам. А ӏуэхугъуэр нэхъ кӏуэтэн папщӏэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщӏ дэтхэнэ щӏэныгъэлӏми фӏыщӏэ хуэфащэу къыдолъытэ. Апхуэдэу, ди нобэрей лъэпкъыр зыгъэуардэ нэтыныр теухуащ адыгэм ди тхыдэр джыным, псом хуэмыдэу хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я къекӏуэкӏыкӏар къэхутэным илъэс тӏощӏрэ тхум щӏигъуауэ хуэлажьэ,

Мэзкуу дэт Урысей щӏэныгъэ академием Африкэм и институтым уи кандидат лэжьыгъэри, доктор лэжьыгъэри щыптхащ. А институтыр щхьэ къыхэпха хъуа, итӏанэ абы узытепсэлъыхьыну, узытетхыхьыну лэжьыгъэхэр пщӏэуэ укӏуа, хьэмэрэ абдеж ущыӏэу, мис мыр нэхъ къыхэсхарэт жыпӏэу абы къыхуэкӏуауэ щыта? Ар зэрыхъуар нэгъуэщӏ къэралхэм щыпсэу адыгэхэм теухуауэ абыхэм я тхыдэм селэжьынщ жысӏэри абы сегупсысти, Институт Африкэр къэзгъуэтауэ апхуэдэу хъуа. Институт Африкэми къыщызухауэ щытар хьэрып къэралхэмкӏэ и къудамэращ. нэгъуэщӏ къудамэкъым. Арати, абы сызэлэжьауэ щытар япэщӏыкӏэ хьэрып къэралхэм щыпсэу адыгэхэм я тхыдэращ. Ди адыгэ тхыдэр къапщтэу щытмэ-щэ, езы Истамбылакӏуэр-щэ, нэхъ лъэхъэнэ гугъу дыдэм щыщщ адыгэ и тхыдэр къапщтэу щытмэ. Арати, абы нэхъ селэжьынщ жысӏэри абы тезухуауэ щытащ, итӏанэрауэ, а зэманым щыгъуэ нэгъуэщӏ къэралхэм щыпсэу адыгэхэм я тхыдэр фӏыуэ тщӏэуэ щытакъым. Иужьрей илъэс тӏощӏ щэщӏым нэхъ зэдгъэщӏэжауэ, нэхъ делэжьауэ щытщ. Зэрытщӏэщи, ди лъэпкъэгъухэр хамэ къэрал иӏэпхъукӏын хуей щӏэхъуам и мызакъуэу абы кърикӏуахэм, а къэралхэм нобэ щаубыд увыпӏэхэр бджащ. Дауикӏ, апхуэдэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр ебгъэкӏуэкӏын папщӏэ, а къэралхэм укӏуэу, ди лъэпкъэгъухэм нэӏуасэ захуэпщӏу щытын хуейщ. А къэралхэм ущыщыӏа зэманхэм сыт хуэдэ нэхъ уигу къинэжа ӏуэхугъуэхэр? Упщӏэ гъэщӏэгъуэнщ укъызэрызэупщӏар. Пэжщ, Сириеми сыщыӏауэ щытащ. Иорданиеми сыщыӏащ, Тыркуми мызэ-мытӏэу сыщыӏауэ щыта. Иджы абы сыщыкӏуэм щыгъуэ япэрауэ сыщӏэкӏуари, дауикӏ, адыгэхэм сахыхьэну арат, я псэукӏэр зэзгъэщӏэнурат, я хасэхэм я лэжьэкӏэм сеплъынурат. Сигу нэхъ къинэжар сыт япэрауэ? Адыгэу къызэрынэжаращ, адыгэ хабзэр зэращӏэжыращ, Адыгэбзэри, адыгэ хабзэри езы адыгагъэр жыпӏэ хъунущ, зэрахъумаращ. Итӏанэрауэ, зэи хэкум щымыӏа адыгэхэми щӏэ а адыгэ хэкур фӏыуэ ялъагъу. Зэ дыкӏуэу тлъэгъуарэт, жаӏэ. Ар зы. Итӏанэрауэ, нэхъ сигу ирихьаращ, хамэ къэралхэм щыпсэу адыгэхэр зэрыӏыгъыу щытщ. Лэжьыгъэм и ӏуэхукӏи, сыт хуэдэ ӏуэхукӏи-щэ, занщӏэу зыхуэзу, зыдэӏэпыкъуу, зэрыӏыгъыу мис апхуэдэу щытщ. Мызэ-мытӏэу къызбгъэдыхьэурэ сэри къызэупщӏу щытащ, сыткӏэ дыбдэӏэпыкъуа хъун мис мы уи ӏуэхухэмкӏэ? Итӏанэрауэ, псом нэхъ нэхъыбэу къызыщӏэупщӏу щытар Хэкум щекӏуэкӏ ӏуэхухэращ. Апхуэдизкӏэ Хэкур фӏыуэ ялъагъури, нэхъри а лӏыжьхэр-щэ. Абы упщӏэ къы- къызатым и куэдагъыр щӏэ бжесӏыжыфынкъым иджыпсту. Сыткӏи къызэупщӏт, Мо хуэдэ къуажэти, мо хуэдэ къалэти фи деж щекӏуэкӏыр сыт, зэ тлъэгъуарэт жаӏэурэ мис апхуэдэ? Къущхьэбий Анзор минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ тӏу гъэм республикэм къигъэзэжащ. Икӏи, а илъэсым щыщӏэдзауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар щӏэныгъэ къэхутакӏуэ институтым и щӏэныгъэ лэжьакӏуэ нэхъыжь, щӏэныгъэ лэжьакӏуэ пашэ, источниковедение къудамэм и унафэщӏ къалэнхэр игъэзащӏэу минитӏрэ бгъу гъэ пщӏондэ лэжьащ. Абы и лэжьыгъэхэм нэхъ гулъытэ лей щӏахуэфащэм ящыщ зыщ ар зэлэжь унэтӏыныгъэр а зэманым нэсу джауэ зэрыщымытар. Къущхьэбий Анзор зэлэжь адыгэм и тхыдэ къудамэ. нэхъыбэм ящыгъупщэжауэ щытщ. Щыщӏидзэм ямыщӏэжыхыу щытауэ жыпӏэ хъуну. Дэ иджыпсту тӏэкӏу мащӏэ дащӏами, бэкъу зэв драгъэувами, дылъэпкъ цӏыкӏукъым, дылъэпкъышхуэщ, ди лъэпкъым и процент бгъущӏыр щыпсэур хамэ къэралщ. Ари ди лъэпкъэгъущ, ди къуэшщ, абыхэм я псэукӏэ, я къекӏуэкӏыкӏа мы иужьрей. Илъэсищэрэ щэныкъуэм, илъэс щитӏым, абы я тхыдэм, а щыпсэу къэралхэм я политикэм, я культурэм, зэрыхэлэжьыхьа, къызэрыхэжаныкӏахэр дымыщӏэхыу дыпсэуа. Къущхьэбий Анзор и фӏыщӏэкӏэ, абы и лэжьыгъэхэмкӏэ а ди лъэпкъым и тхыдэр, а ӏыхьэр къэтщӏэжащ. Анзор ди щӏэныгъэлӏхэм я нэхъ еджахэм, нэхъ ӏэзэхэм ящыщщ, итӏанэ пцӏы къыхэзмыгъыхьэ, спекуляцэ къыхэзмыгъыхьэхэм ящыщщ. Абы и лэжьыгъэхэр гъущэу архив тхыдэм, архив материалхэм, фактхэм тегъэщӏапӏэ щӏауэ тхащ. Итӏанэ езыри хамэ къэралхэм Щамым, Иорданием, Тыркум кӏуэурэ абы щыпсэу адыгэхэм захуигъазэурэ материал зэригъэпэщахэр ауэдэу къызэщӏикъуа. Зэманышхуи тригъэкӏуэда, гуащӏэшхуи тригъэкӏуэда, Алыхьым псапэу къритыж. Мес и тхылъхьэри кӏэщӏ-кӏэщӏу къыдегъэкӏ. Истамбылакӏуэ зэманым иужькӏэ къекӏуэкӏа тхыдэм япэщӏкӏэ тепсэлъыхьат, тетхыхьати, иджы Истамбылакӏуэм ипэкӏи Щамым, Мысырым щыпсэуа адыгэ мамлюкхэм, адыгэ султӏанхэм теухуауэ зыгуэрхэр къыхигъэхьу щӏидза, абыкӏэ дрогуфӏэ. Дяпэкӏи а лъэныкъуэмкӏэ нэхъ гулъытэ хуищӏу, абыкӏэ нэхъ дыкъыдихьэхыу тхылъ гуэрхэр ди пащхьэ кърилъхьэну дыщогугъ. Тхыдэм и сыт хуэдэ напэкӏуэцӏри нэсу джа хъун папщӏэ, япэу тегъэщӏапӏэ щӏыпхъэр а зэманыр зи нэгу щӏэкӏа тхыдэтххэм къащӏэна дэфтэр тхылъхэрщ. Дуней псом щикъухьа ди лъэпкъым теухуа тхыгъэ куэд дэфтэр хъумапӏэхэм къыщӏэнащ. Апхуэдэ тхыгъэхэр тегъэщӏапӏэ зыщӏурэ къэхутэныгъэхэр езыгъэкӏуэкӏхэм ящыщ зыщ Къущхьэбий Анзор. Куэдрэ сегупсысауэ щытат Истамбыл щыӏэ Уэсман архивым дауэ сыкӏуа хъун жысӏэри. Арати, сыщӏэупщӏэурэ а ӏуэхури къызэхъулӏауэ щытат. Тӏо сыкӏуэурэ сыщылэжьащ Уэсман архивым. Абы щӏэлъ документхэм и куэдагъыр ар гъэщӏэгъуэнщ, адыгэхэм теухуа документхэра сэ жыхуэсӏэм. Епщыкӏуплӏанэ лӏэщӏыгъуэм къыщыщӏэдзауэ адыгэ тхыдэр къыщыхощ а документхэм. Сыт хуэдэ фондым уемыӏусэми, атӏэ абы каталог жаӏэ, дэ опис жыхуэтӏэр къыдыбохри, дэтхэнэми адыгэм теухуауэ документ зэрыщыӏэр абы къыщыхощ. И нэхъыбэу абы къыхэщри щэ, Дауикӏ, а адыгэхэр политикэм, зауэ ӏуэхум зэрыхэтаращ. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, нетӏи жысӏащ, адыгэхэр а зэманым щӏыгъуэ дунейпсо тхыдэм зэрыхыхьар, къызэрыхэщар щэ адыгэ уэркъ хабзэращ. Лъэпкъ куэдым къацӏыхуу щытащ адыгэхэр. Мис апхуэдэу зауэ ӏуэхум зэрыхэтыр ящӏу щытащ, пщӏэшхуэ къыхуащӏу щытащ адыгэхэм. Арати, зэрыслъэкӏкӏэ документ гуэрхэри абы къыщӏэсхауэ щытащ, мыбыи зы тхылъ къыдэдгъэкӏыжауэ щытащ. Мис мы адыгэ тхыдэр щэ Уэсман документхэм къызэрыхэщымкӏэ жытӏэри. Ауэ мыбы сэ зрегупсысращ, елэжьын хуейщ мыбы, институт псо елэжьын хуейщ, сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ ар архивышхуэ. Апхуэдэ документ гъэщӏэгъуэнщӏэ зыӏэщӏэбгъэкӏ хъунукъым. Ар адыгэхэм я пащхьэ илъхьэжын хуейщ. Дэ зэрытщӏэщи, дэфтэрхэр зэрытхар иджырей тыркубзэми къыщхьэщокӏ, староосманскэ жаӏэу, а бзэмкӏэщ. Ар зэбдзэкӏыным, ахэр къэпхутэным бэлыхьышхуэ пылъщ. Дауэ уехъулӏа абы? Пэжщ, нобэрей тыркубзэм ещхькъым, уэсмэныбзэ жыхуаӏэр ар. Ауэ уэсмэныбзэр зыкӏи нэхъ гугъукъым нобэрей тыркубзэм нэхърэ. Ар зыхалъхьауэ щыта хьэрыпыбзэр и лъабжьэу. Абы хьэрып

Яужкӏэ тыркубзэ тӏэкӏуикӏ зэзгъэщӏауэ щытат. Аращи, ар фӏыуэ къэзгъэсэбэпауэ щытащ, мис а Уэсмэн архивым сыщылажьэм щыгъуэ. Филологиерикӏ лъэпкъ тхыдэри зэпэщхьэхуу, абы лъэпкъ щэнхабзэри хэту зэпэщхьэхуу бджы хъукъым. А псори зыпыщӏащ, а псори зы жыгым и къудамэщ. Абы къыхэкӏыу сэ си щхьэкӏэ сыкъапщтэмэ, мыбы и щӏэныгъэ лэжьыгъэхэр, мыр хэхэс адыгэхэм я тхыдэр япэ дыдэу зыджыжахэм, ар къэзыхутэжахэм. Ар абы я деж щыӏу Тыркум е Сирием, Иорданием абы кӏуэу гъуэгуанэ тхыгъэхэр зытхыжахэр Анзор ипи щыӏэщ. Ауэ тхыдэр и лъабжьу мы къэрал Архивхэм щахъумэ дэфтэр хэшхуэтӏэр, документ хэшхуэтӏэр ар и лъабжьу а тхыдэр зыпызыгъувэжар, а зытхыжар, ар къэзыхутэжар, щӏэныгъэр и лъабжьу, псоми ящхьэу жысӏэну сызыхуейр щӏэныгъэу и лъабжьу зытхыжар Къущхьэбий Анзорщ. Мыбы и лэжьыгъэр зы абыкӏэ ехьэлӏау, а зы хэхэсхэм я тхыдэр стхыжынщ жиӏэу Ауэду абы а зы лъэныкъуэкӏэ тегъэщӏауэ щыткъым. Мыр тхыдэщ, лъэпкъ тхыдэм и сыт хуэдэ лъэхъэнэри къэхутэжыным, зыфӏэгъэувэжыным зи гуащӏэ ин езыхьэлӏахэм ящыщщ. Зэи димыӏау, мис мы щӏалэр я пашэу зы гуп тӏысщ абыми, мис мы тхылъыр. Адыгэхэм я тхыдэр уэсмэн документхэм я абы къыхихыурэ, зы моду а документхэр урысыбзэкӏэ зэридзэкӏау, Иджы егъэлеяуэ мыр лэжьыгъэ гугъущ. Япэрауэ, мыр къыӏыпхын щхьэкӏэ, зы документ, зы дэфтэр тхылъ къыпхухэхын щхьэкӏэ ӏэмал имыӏэу абы уасэ иӏэщ. Етӏуанэрауэ, иджыпсту тыркубзэр егъэлеяуэ зиужьа иджырей тыркубзэмрэ мы уэсмэныбзэмрэ апхуэдэу зытехуэжхэкъым. Гугъущ. Итӏанэ уэсманыбзэр мыхэр зэрытхар хьэрып графикэра апщыгъуэ зэрытхыу щытар. Нтӏэ, мы Анзор мыр итхын щхьэкӏэ езым хьэрыпыбзэкӏэ къоджэф, къыгурыӏуэу зригъэса. Мы уэсманыбзэр тыркубзэмикӏ ауэду мы тхыдэм ехьэлӏахэр, терминхэр, абыхэм ущымыгъуазэу, мыбы я грамматикэм, мыбы я псалъэуха ухуэкӏэм, мыбы я цӏыхум зэрызыхуагъазэу щытахэм, султӏанхэм, пащтыхьхэм, мыдэкӏэ ар япэм щыгъуэ эпистолярнэ жыхуэтӏэ зыӏуа тхэкӏэ зыхуэтхыу щыта икӏи ар зэрызыхуэтхыу щыта ар дахэу, ар пащтыхьым щызыхуэгъазэм дей нэгъуэщӏ псалъэкӏэкӏэ зыхуэгъазэу икӏи а бзэр, а стиль жыхуэтӏэр ар нэгъуэщӏу щыта. Ар псори къыбгурыӏуэн хуей, ар къыбгурымыӏуэу щымэмэ, мы текстхэри пхузэдзэкӏынукъым. Егъэлеяуэ дэ ди дежкӏэ псом хуэмыдэу ди тхыдэмкӏэ щхьэпэ япэу мыуэдэ зы. Зы том къыдэкӏа. Иджыри си гугъэщ мыбы къыкӏэлъыкӏуэну, етӏуанэу ещанэу. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, езымикӏ абы щыхьэт техъуащ, сэ си нэкӏэ слъэгъуащ мыбы адыгэхэм, шэрджэсхэм жыӏэу теухуауэ тхыгъэ куэд дыдэ. Мы архивым зэщӏэлъыр, Осман архивым зэщӏэлъыр. Мис мыхэр уиӏэу, адэкӏэ Египетым унэсыфрэ, мис а Каир дэт къэрал архивми, мис абыхэми щылажьэ, мис абыхэми щылэжьэфын, ахэр зыхуэхьэсыжрэ, мис ахэр зэуӏу щӏыжрэ, ар зы лъэныкъуэу, мыдэкӏи урыс ди тхыдэтххэм ятхыжауэ къагъэнахэрикӏ. Ахэр зэпэплъытмэ, ар зэхэплъхьэжмэ, итӏанэ ди тхыдэр тэмэму, ди тхыдэр узэщӏа хъуну. Ар сэ си ӏуэху еплъыкӏэура, ар сэ ауэду къызэсщохъури, абыхэмкӏэ дяпэкӏэ куэд дыдэкӏэ дыщогугъ и мурад къехъулӏэну. Езыр щӏалэ жанщ, щӏалэ ӏущщ, щӏэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъщ. Апхуэдэхэращ лъэпкъым и деж къыхуэщхьэпэн лэжьыгъэкӏэ дызыщыгугъхэри, ари зэхъулӏэн, ари и ӏуэхум сыт и лъэныкъуэкӏи ехъулӏэн Тхьэм ищӏ. Къущхьэбий Анзор и къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр нэхъыбэу теухуащ епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм. Тхыдэм къызэрыхэщыжри, а лъэхъэнэр ди лъэпкъым деж зэман гугъут. Икӏи а лӏэщӏыгъуэр джыным Анзор езым и ӏуэху еплъыкӏи и бгъэдыхьэкӏи хуиӏэжщ. Фэри фолъагъури, я бжыхь кӏапэ зыпытщ жыхуиӏэм хуэдэу, ди кабинетхэм хуэдэу зыбгъурыту апхуэдэу илъэс къом щӏауэ дызэдолажьэ. Аращи, ар тхыдэтхщ, сэ бзэм селэжьуращ, я ӏэнатӏэ зырыз жыпӏынкӏэ хъунщ, ауэ зэрыщыту къапщтэу щытмэ, дэ псори дызэлэжьыр адыгэ щӏэныгъэ жыпӏэу псори зыщӏэпкъуэу щэ, черкесоведение, адыговедение жаӏэ. Апхуэдэу абы дызэрегъэубыд дэ псори ди темэкӏэ. Мис мы институтым къэкӏуауэ зэздэлажьэ лъандэрэ сыкӏылъоплъри, кӏуэ апхуэдэу псэемыблэжу щэ ӏэщӏагъэ зыпэрытым игурэ и псэрэ етауэ Зыгуэр елэжьу апхуэдэ мы институтым зы щӏэсу щытмэ, Анзор етӏуанэщ жыпӏэ хъунущ. Дэ псори дызэщыгъуазэщи, ди лъэпкъым и нэхъыбапӏэр мы хэкум имысу щэ хамэ къэралхэм щыпсэу хъуа мелуан бжыгъэкӏэ. Иджы а мелуан бжыгъэм я ӏуэху зытетыр умыщӏэу щэ, Мыдей ис тӏэкӏум ди тхыдэр птхыжкӏэ, адыгэм и тхыдэр нэгъэсауэ, джа хъуауэ убж хъунукъым. Абы и лъэныкъуэкӏэ япэхэм щэ совет зэманым и лъэхъэнэм апхуэдэ ӏэмал щӏэныгъэлӏхэми яӏакъым, абыкӏэ кӏуэуэ апхуэдэу, абы я ӏуэхухэм апхуэдэу зыхагъэгъуазэу, абы ятеухуа документхэр яджыну апхуэдэ ӏэмал щыӏакъым. Иужькӏэ, мис мы перестройкэм иужькӏэ ахуэдэу ӏэмал къызэрыкъуэкӏ лъандэрэ мы лэжьыгъэм Анзор пэрытщ. Кӏуэ, дэ нэхърэ нэхъ диаспорэ ин зиӏэ мы Кавказым истэкъыми, дапхуэдэу щымытми, а мыдрей лъэпкъхэми диаспорэ гуэр яӏэщ, мащӏэми куэдми арати. Дэ дяпэ абы мо дагъыстанхэм къыщӏадзащ, итӏанэ мо осетинхэм къыщӏадзащ. Ауэ иджы. Жыпӏэ хъунущ уи гурэ уи щхьэрэ зэтелъу, Анзор а япэ ежьахэм ящӏэрыхьэжа къудейкъым. Анзор абыхэм япэ ищащ зыкъомкӏэ. Иджыпсту мис а лъэпкъхэм Дагъыстани ирехъу, Къэрэшей ирехъу, Балъкъэри ирехъу. Абыхэмикӏ а темэмкӏэ елэжь щыӏэхэр псоми Анзор гъуэгугъэлъагъуэ яхуохъу жыпӏэ хъунущ. Апхуэдэу щыщыткӏэ, мис а диаспорэ ӏуэхумкӏэ Мы Кавказ Ищхъэрэм нэхъ авторитет ину, нэхъ псоми къацӏыхуу, и ӏэдакъэщӏэкӏхэмкӏэ нэхъ мыхьэнэ иӏэу апхуэдэу щыӏэр Къущхьэбий Анзорщ. Тхыдэм къызэрыхэщыжщи, лӏэщӏыгъуэ блэкӏам ди лъэпкъэгъу куэд Уэсмэн къэралыгъуэм ӏэпхъуащ. Апхуэдиз цӏыху а къэралым щигъэтӏысыну, Апхуэдиз цӏыху къищтэну щхьэ триухуат? Пэжщ, адыгэхэм хэкур щрагъэбгынэм щыгъуэ адыгэу зы мелуан хуэдиз хэкум иӏэпхъукӏауэ щытащ. Ар адыгэм и процент бгъущӏым хуэдиз хъут а зэманым. Иджы Уэсымэн къэралым и унафэщӏхэм апхуэдиз адыгэ щӏрагъэхьар сыт жыпӏэу щытмэ, абы и щхьэусыгъуэр мис мыращ. А зэманым щэ епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм и кум деж Осман къэралышхуэр кризисым зыщӏищтауэ щытат. Экономикэм и лъэныкъуэкӏи, езы къэрал администрацэм и лъэныкъуэкӏи Балканым щыпсэу лъэпкъхэр къапщтэм, хьэрып лъэныкъуэмкӏэ щыпсэу лъэпкъхэр къапщтэм зыкъаӏэту щытащ. Осман къэралым гуэкӏыжыну нэгъуэщӏ лъэпкъхэри апхуэдэт. Осман дзэр къапщтэу щытмэщӏэ, дзэ къулыкъу щрагъэщӏэну абы щӏалэгъуалэ яхурикъутэ. Арати, мис а кризисым деж егупсысри Осмэн къэралым и унафэщӏхэм траухуауэ щытащ мыхуэдиз адыгэрщӏэ зауэ ӏэщӏагъэм хуэгъэсауэщӏэ хэкум къидгъэхьэнщи, мыхэр къэдгъэсэбэпынщ жаӏэри. Абы щыгъуэ-нтӏэ адыгэхэмщӏэ фӏыуэ загъасэу щытат дзэ къулыкъумкӏэ. Зауэ ӏэщӏагъэмкӏэ. Арати, я мурадри къехъулӏауэ щыта, Уэсмэн къэралым адыгар ирагъэхьэри япэрауэ, адыгам и нэхъыбэр здагъэкӏуауэ щытар Балканрат. Нэгъуэщӏ гъунапкъэхэми ягъэкӏуауэ щыта, щӏагъэкӏуар сыт? Уэсмэн къэралышхуэм и гъунапкъэхэр ирагъэхъумэну щӏалэгъуалэм и нэхъыбэр дзэм хагъэхьауэ щытащ. Балканым и мызакъуэу адрей лъэныкъуэхэмкӏи адыгэ ягъэтӏысахэмщӏэ къыхашурэ щхьэхуэу адыгэ шуудзэ зрагъэпэщауэ щытащ. Абыхэм я бжыгъэр мин бжыгъэ мэхъу, ар пыухыкӏауэ зыщӏыпӏи къыщыдгъуэтакъым, ауэ Балканым и закъуэ адыгэ шуудзу мин тӏощӏ щэщӏ хуэдиз зыхуашэсауэ щытащ. Ар зы, етӏуанэрауэ, Адыгэхэр а щӏы нэщӏхэм губгъуэм ирагъэтӏысхьауэ щыта, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, а щӏыпӏэхэм и экономикэм зрагъэужьыну. Адыгэхэр апхуэдэу ирагъэтӏысхьэт гъуэгушхуэхэм пэмыжыжьу, гъуэгушхуэхэр ирагъэхъумэну. Нэхъ кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ, адыгэхэр зауэ къулыкъумкӏэ, дзэ къулыкъумкӏэ къагъэсэбэпыну. Мис арат нэхъ щхьэусыгъуэ щхьэпэ дыдэр, апхуэдиз адыгэ Уэсмэн къэралым щӏрагъэхьауэ щытар. Нобэрей зэманыр къапщту щытмэ, нэгъуэщӏ къэралхэм щыпсэу адыгэхэр нэхъ зыгъэпӏейтейр, нэхъ зыгъэгузавэр жыпӏэу щытмэ, Япэрауэ, адрей лъэпкъхэм зэрыхэшыпсыхьыжыращ. Иджы абы и щхьэусыгъуэр сыт жыпӏэу щытмэ, япэ щӏыкӏэ адыгэхэр езыхэм я къуажэхэм щыпсэууэ щытащ, езыхэм яухуауэ адыгэ къуажэхэм. Абыхэм нэгъуэщӏ лъэпкъхэм щыщ зыри яхэсу щытакъым. Хуэм цӏыкӏуурэ зэманыр кӏуэм, урбанизацие жыхуиӏэм зиубгъуурэ Адыгэхэр япэрауэ къуажэхэм къыдэкӏыурэ къалэшхуэхэм дэтӏысхьащ. Къалэшхуэм дэтӏысхьурэ къуажэхэм къыдэнэжар мащӏэщ. Нэхъыжьхэр къапщтэу щытмэ, мыбы етщӏэ хъунур сыт джари йогупсыс Адыгэ Хасэхэм щызыхуосри щӏэ. Жаӏэращ нэхъыжьхэм, нэхъ ткӏийуэ сабийхэм, щӏалэгъуалэм адыгэбзэр егъэщӏэжын хуейщ жари. Ауэ а ӏуэхур къехъулӏэкъым. Къехъулӏэкъым сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, нетӏи жысӏащи, сабий садэхэми, еджапӏэхэми щызекӏуэр къэралыбзэращ. Щӏалэгъуалэр къапщтэу щытмэ, абыхэм жаӏэращ, мыхуэду мыдрей къэралхэм дыщыпсэууэ адыгагъэр тхуэхъумэнукъым, жаӏэри. Етщӏэ хъунур сыт? Зы хэкум гъэзэжын хуейщ, жаӏэри. Ауэ зэрытщӏэщи, ари куэдым къехъулӏэкъым. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, хабзэмкӏэ гугъущ хэкум къэбгъэзэжыну. Урысей гражданствэри къыщыӏэрахым де гугъу йохь. Аращи, нэхъ гугъу дыдэу мис ара нэхъ проблемэ дыдэу яӏэу сэ къэслъытэр. Хэзгъэщыну сыхуейт нэгъуэщӏ лъэпкъхэм ущеупщӏым де. Сыт хуэдэу фэ адыгар къызэрыфлъытэр? Жыпӏэрэ уеупщӏу щытмэ, жаӏэращ. Япэрауэ, адыгэхэм лӏыгъэ яхэлъщ жаӏэ. Ар здэпсэу къэралхэра сэ жыхуэсӏэр. Етӏуанэрауэ, цӏыху пэжщ жаӏэ, бгъэлажьэу щытмэ, укъагъэпэжынущ жаӏэ. Зэи ӏуэху кърахьэжьар щӏэ хыфӏадзэжынукъым жаӏэ, намыгъэсауэ. Итӏанэ жаӏэращ хабзэ яхэлъщ, хабзэ дахэ яхэлъщ жаӏэри. Иджы еплъыт адыгэ хабзэр езыхэмкӏэ сэбэп къахуохъу икӏи къагъэсэбэп нобэр къыздэсым. Адыгэ хабзэм нэмыщӏ адыгэ гупсысэкӏэри. Иджы щӏэ хабзэу къахуэнэжауэ Нэхъыбэ дыдэу щӏэ проценткӏэ къапщтэу щытмэ, нэгъуэщӏ къэралхэм адыгэр здэлажьэр дэнэ жыпӏэу щытмэ щэ, дзэращ. Офицер куэд яхэтщ абыхэм. Генералукӏ, мыдкӏэ укъехмэ, полковникукӏ, майорукӏ куэд яхэтщ. Полицием куэд яхэтщ. Мыдкӏэ хеящӏэр къапщтэу щытмэ, хейр къапщтэу щытмэ, судхэм хэтщ, прокуратурэхэм щолажьэ, яфӏэфӏщ мис мы ӏуэхур. Иджы ар нобэ ягурихьауэ аӏым, ар зэрыӏэпхъуэрэ щӏэ. А зэманым щыщӏэдзауэ нобэр къыздэсымкӏэ мис апхуэдэу щолажьэ. Абы нэмыщӏ администрациехэми куэд щолажьэ, министрхэми нэсауи куэд щыӏэщ. Абы нэмыщӏ егъэджакӏуэуи куэд щыӏэщ, профессоруи куэд къахэкӏащ, егъэджакӏуэу мыдрей курыт еджапӏэхэми куэд щолажьэ. Нэгъуэщӏу жыпӏэу щытмэ, Адыгэхэр моу жану жыджэру щытщ, сыт хуэдэ ӏуэхуми щӏэх хозагъэ. Ди лъэпкъым и тхыдэм щыщу зы ӏыхьэ, бгъущӏ гъэхэм Абхъазым щыӏа зауэм и пэжыпӏэр къэгъэнэхуэн, щӏэблэр а ӏуэхугъуэр зэрекӏуэкӏам щыгъуазэ ищӏын папщӏэ, Къущхьэбий Анзор утыку кърилъхьащ щӏэныгъэ лэжьыгъэ щхьэхуэ. Япэрауэщӏэ абы щыгъуэ къыщекӏуэкӏ ӏуэхухэрщӏэ а зэманым занщӏэу газетхэм къытрадзу щытащ. Газету лъэпкъар зыхуэсхьэст. Ди дей къыщыдэкӏ газетхэри зыхуэсхьэсу щытащ, Абхъазми къыщыдэкӏыу щытащ, Псалъэм щхьэ конфедерацэ жыхуиӏэ газетыр, нэгъуэщӏхэри. Псори зыхуэсхьэсауэ щытащ. Абы нэмыщӏ зауэм хэта адыгэ щӏалэхэми сепсэлъауэ щытащ, жезгъэӏэжауэ щытащ. Зыхэта зауэ ар, ялъэгъуар, абы къыщекӏуэкӏар ар. Абы нэмыщӏ абы щыгъуи социологиемкӏэ, мис анкетирование жыхуэсӏам хуэдэ, ирагъэкӏуэкӏауэ щытащ, ари къэзгъэсэбэпауэ щытащ. Абы нэмыщӏ иджыри мы тхылъыр къыдэзыгъэкӏын ипэкӏэ мыбы щхьэусыгъуэ хуэхъуар. Зауэр иуха нэужькӏи пцӏы гуэрхэр къытрадзу щӏадзащ. Мыхуэдэу абы щыӏа адыгэ щӏалэхэр, нэгъуэщӏ Кавказ лъэпкъ щӏалэхэрщӏэ зэрыпхъуакӏуэ хуэдэу абы щыӏауэ, Залымыгъэ гуэрхэр зрахьауэ, сэ сщӏэрэ, ахъшэкӏэ абы щызэуауэ, зыкъом апхуэдэу пцӏы ятхыу щӏадзар. Арати, ар пэжымрэ пцӏымрэ зыхэзгъэкӏыну сыхуейт. Мис аращ мыр щӏэстхар. Мыбы япэ дыдэрауэ, жызоӏэри щхьэусыгъуэр пэжыр къэзгъэлъэгъуэну сыхуейуэрат. Арищӏэ, мыр щӏэныгъэмкӏэ стха тхылъщ, ауэ сытми сызыхуей стхыжауэраӏым. Езы щӏэныгъэм хабзэ иӏэщ зэрыптхынур, узэрелэжьынур, методологие жыхуаӏэр. Мис апхуэдэу тхыдэмрэ социологиемрэщӏэ и хабзэмкӏэ стхыжауэ щытщ. Куэдрэ дрохьэлӏэ тхыдэм къыщыхъуа ӏуэхугъуэхэр щхьэж зэрыхуейм хуэдэу утыку кърилъхьэу. Абы пэӏэщӏэ хъун папщӏэ, щӏэныгъэлӏхэм а ӏуэхугъуэм хуаӏэ еплъыкӏэу хъуам щыгъуазэ зыщӏын хуейщ. Адыгэм и тхыдэм щыщ зы лӏэщӏыгъуэм и мызакъуэу, абы ижь-ижьыж лъандэрэ зригъэгъуэта ехъулӏэныгъэхэр, ахэр щӏэныгъэлӏ зыбжанэм къызэраӏуэтэжар тегъэщӏапӏэ ищӏрэ утыку къызэрырилъхьэн иужь итщ ди нобэрей псэлъэгъум. Япэрауэ жысӏэну сыхуейт, мис. Анзор э мис мы адыгэ тхыдэм теухуауэ ӏуэхугъуэ куэди зыфӏигъэкӏащ. Абы нэмыщӏ иджыри Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ йолэжьри, иджыри ӏэдакъэщӏэкӏ куэд тлъагъуну сыщогугъ. Адыгэ лъэпкъым и нэщ, и псэщ. Иджыпсту тхыдэм елэжь щӏэныгъэлӏхэм абы хуэдэу адыгэ тхыдэ зыхэзыщӏыкӏ Хэту сщӏэкъым, япэрауэ. Етӏуанэрауэ, мис мы тхыдэм щеплъым, нтӏэ а источник жыхуиӏэм щыхэплъхьэж дэфтэр сытхэм. Ахэр и нэхъыбэр зэреплъыр мис ар зытхам я еплъыкӏэрщ. А еплъыкӏэр, дауэ мыщӏэми, хамэм адыгэ лъэпкъым къызэреплъауэ щытаращ. Абы фӏыи ӏеи хэтщ, ауэ ар мис анализ жыхуиӏэм хуэдэу щӏауэ, абы иужькӏэ мис адыгэ еплъыкӏэу мис ар зэхэгъэхьэжын хуейщ. Щхьэкӏэ жыпӏэу щытым, Адыгэ лъэпкъым и тхыдэр гъэщӏэгъуэнщ, и тхыдэр езы лъэпкъ, лъэпкъхэр зэрызэщхьэщыкӏым хуэдэу тхыдари зэщхьэщокӏ. Абы нэмыщӏ, мис адыгэ хабзэм ипкъ иткӏэ, мис адыгэ тхыдэр зэрызэхэувэр, зэрызэтеувэр адыгэ тхыдэм къыхэщ. Мис мы исторические события жыхуэтӏэр, мис ар адыгэм къызэрилъытэу щытар. Абы зэрыхущыту щытар адыгэ тхыдэм абы мыхьэнэу щиӏаугъуэр, мис адыгэ лъэпкъым и еплъыкӏэкӏэ еплъыфу иджыпсту мащӏэщ щыӏэр. Мис Анзор абыхэм я нэхъ пашу ар мис а япэ иту дгъэлъэгъуэфынущ. Абы нэмыщӏ, мис иджыпсту Ди республикэм а уэсмэныбзэкӏэ тха документхэм елэжьыфу абы нэмыщӏ зы цӏыху цӏыхуитӏ щыӏэми аращ. Мис куэд мыщӏэу къыдагъэкӏыжащ история зарубежной черкесской диаспоры жери а томитӏ хъуу. Мыбы япэрауэ езы учебникыр хэтщ, абы нэмыщӏ мис а дэфтэрхэр сытхэр, ар зэхуэхьэсыжауэ мис мы источник жыхуиӏэ документ жыхуиӏэ арикӏ, мис иджыпсту адыгэ тхыдэм елэжьхэм щхьэкӏэ дэӏэпыкъуэгъуфӏи хъунущ. Абы нэмыщӏ мис Анзорэ сэрэ зэгъусэу лэжьыгъэ зыкъом тщӏауэ щытащ, псалъэм щхьэкӏэ мис адыгэ лъэпкъым и ӏэщэмрэ адыгэ лъэпкъыр зэрызэхэт мис и сословие жыхуиӏэмрэ ар зэрызэпхауэ щытар, мис ар къэдгъэлъэгъуэжауэ щытащ. Абы нэмыщӏ мис къыдэдгъэкӏауэ щытащ фильм Къэбэрдей-Кърым зауэ минрэ щиблрэ И гъэм къыщыхъуа зауэм теухуауэ, мис иджыпсту сэ сигу ирихьу щытыр мис Анзор а адыгэ лъэпкъым и тхыдэр зэрызэхигъэхьэф, зэрызэхэтыр, логичну, зы еплъыкӏэ иӏэу зэрыжысӏауэ мис адыгэ лъэпкъ еплъыкӏэ иӏэу мис апхуэдэу Анзор и лэжьыгъэхэм мис ар нэхъ купщӏэ, нэхъ куу хэлъу сыбжыр аращ. Псалъэм щхьэкӏэ адыгэ лъэпкъым и тхыдэр куэдым къыщӏыгурымыӏуэр мис мы Европэм бгъэдыхьэкӏэ иӏэм хуэдэкӏэ бгъэдохьэри аращ. Мыбы адыгэ лъэпкъым бгъэдыхьэкӏэ лей хуейщ, щхьэкӏэ жыпӏэу щытым, хабзэкӏи псэукӏэкӏи нэхъ зэщхьэщыкӏыу щытащ. Псалъэм щхьэкӏэ куэдым ятхыж. Дыщэр жи зыуи ялъыту щытаӏым къулеягъэр сытыр жи. Ар мис мыдрей къэралхэм хуэдэу ар нэхъ ягъэлъапӏэу сыту щытаӏым жи. Псом нэхъри нэхъапэ ирагъэщу щыта лӏыгъэщ, цӏыхугъэщ. Мис ар хабзэм тетыф. Мис ахэр апэ ирагъэщт абы икӏи иджы адыгэм моуэ жыпӏэ хъунущ дизайн человека жыхуаӏэм хуэдэу, а цӏыхум, цӏыхум и псэр зэрыбэгъуэнум, ар нэхъ Дахэ зэрыхъунум мис абы, мис ар гъуазэу яӏэу щытауращ. Мис абы ипкъикӏкӏэ адыгэ тхыдэр фӏыуэ къыщхьэщокӏ мыдрей лъэпкъхэм я тхыдэм. Ар нэхъ ӏейщ е нэхъыфӏщ жысӏэкъым, ауэ адыгэ тхыдэр къыбгурыӏуэн щхьэкӏэ мис ар къыбгурыӏуэу щытын хуейщ, мис ар уи гум илъу щытын хуейщ. Мис абыкӏэ зэрыжысӏауэ Анзор мис ди щӏэныгъэлӏхэм я нэхъ пашэу собж. Къущхьэбий Анзор ди лъэпкъым и блэкӏар джыным и мызакъуэу нобэ цӏыхубэр зыгъэпӏейтей ӏуэхугъуэхэр къэхутэным, щӏалэгъуалэр щӏэныгъэ лэжьыгъэм хэшэным, тхыдэр джыным дегъэхьэхыным и гуащӏэ хелъхьэ. Илъэсиблкӏэ университетым щезгъэджауэ щытащ. Зыхуезгъэджауэ щытар япэрауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэрат, абы нэмыщӏ иджыри спецкурс жаӏэри, дауикӏ зыхуезгъэджауэ щыта спецкурсхэр Нэгъуэщӏ къэралхэм щыпсэу адыгэхэм я тхыдэращ, иджыри нэгъуэщӏ спецкурсхэмкӏи. Жысӏэну сызыхуейрат, студентхэм абы щыгъуэ ягурихьу щытащ адыгэ тхыдэр. Ягурихьу щытащ, сэри зэрыслъэкӏкӏэ нэхъ дезгъэхьэхыну, нэхъ ягурихьыну, нэхъ гъэщӏэгъуэну-щэ яжесӏэу щытащ. Иджы плъагъурэ, езы зэрагъаджэ тхылъымкӏэ, учебникымкӏэ абы фӏэкӏа яжумыӏэу щытмэ, студентхэр абы дихьэхынукъым. Я пащхьэ илъхьэн хуейщ документхэм ит гъэщӏэгъуэнрикӏ-щэ, нэгъуэщӏ тхылъхэм ит гъэщӏэгъуэнрикӏ-щэ. Апхуэдэу дахэу яжепӏэу щытмэ-щэ, Студентхэри дихьэхынущ. Сщӏэжкъым, сэ си лекцэхэр щыблагъэкӏыу щытауэ. Езыхэм икӏи ягурихьт, сэри сигурихьу щытащ. Щӏэныгъэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ зэплъытмэ, дэра нэхъыбэу уигу дыхьэу къыпщыхъурэ? Тӏури си гурохь, тӏуми елэжьын хуей. Итӏанэрауэ, сыт мы къомыр мыбы дыщӏелэжьыр, щӏызэхуэтхьэсыжыр мыхуэдиз документи тхылъхэри къыщӏыдэдгъэкӏыр сыт? Щӏалэгъуалэм, цӏыхубэм я пащхьэ итлъхьэнура, цӏыхубэм ди тхыдэр едгъэщӏэжынура? Минитӏрэ пщӏыгъэ лъандэрэ жылагъуэ политикэ къэхутэныгъэхэр езыгъэкӏуэкӏ центрым ущолажьэ. Минитӏрэ пщыкӏуий гъэм и щӏышылэ мазэ лъандэрэ а центрым и унафэщӏым и къалэныр богъэзащӏэ. Сыт фи лэжьыгъэр нэхъыбэу зытеухуар? Центрыр нэхъ зэлэжьыр нобэрей зэманым къыщекӏуэкӏ ӏуэхугъуэращ. Япэрауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым сыт хуэдэ ӏуэхугъуэ щыӏэми-щэ, сыт хуэдэ проблемэ щыӏэми, итӏанэрауэ Ищхъэрэ Кавказ псом. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, Къэбэрдей-Балъкъэр и закъуэу къыхэпх хъунукъым, Ищхъэрэ Кавказыр зэпхауэ щытщ. Япэрауэ, цӏыхубэр нэхъ зыгъэгузавэр сыт, зыгъэпӏейтейр сыт, сыт хуэдэ проблемэ, ар зэдгъэщӏэн хуейщ, ар тщӏэн хуейщ, ар Цӏыхубэм я пащхьэ илъхьэжын хуейщ. Псалъэм папщӏэ, анкетэхэр яхудогуэш. Анкетэхэм йоплъ цӏыхухэр, я жэуапхэр иратхэ. Иужькӏэ анкетэхэр зыхудохьэсыж, абы догупсыс, анализ дощӏи-щэ, абы иужькӏэ статья гуэрхэри къыдыдогъэкӏыж, доклад гуэрхэри дощӏ. Мис иджыпстуи догъэхьэзыр тхылъ гуэр къыдэдгъэкӏыжыну. Зэрыжытӏащи, Уэ иджыпсту жылагъуэ политикэ къэхутэныгъэхэр езыгъэкӏуэкӏ центрым ущолажьэ. Нэхъапэкӏэ уи лэжьыгъэхэр зытеухуауэ щытар ди лъэпкъэгъу хамэ къэрал щыпсэухэрат. Мо лэжьыгъэмрэ уи къэхутэныгъэ лэжьыгъэмрэ зэран зыхуэхъуу щыту, илъэс куэд щӏауэ узэрылэжь ебгъэжьа ӏуэхугъуэхэм тӏэкӏу ебгъэкӏуэтэкӏын хуей мыхъуу пӏэрэ абы щхьэкӏэ? Адыгэ тхыдэр зэи къэзгъэнэжынукъым, абы селэжьыну дэнэ сыщымылажьэми. Сыт хуэдэ ӏэнатӏэ сыӏумытми адыгэ тхыдэм селэжьынущ. Итӏанэ хамэ къэралхэм щыпсэу адыгэхэм и тхыдэм и закъуэкъым сызэлэжьыр. Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ псом солэжь сфӏэгъэщӏэгъуэну. Пасэрей зэман дыдэм къыщыщӏэдзауэ нобэр къыздэсым. Дауикӏ, нобэ сызэлэжь темэхэми зэман куэд токӏуадэ, ауэ абыхэмикӏ елэжьын хуейщ, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, нобэ къыщекӏуэкӏ ӏуэхухэри, ӏуэхушхуэщ, ари къэбгъанэ хъунукъым. Сытми зэрегупсысращ, зэдэхьын хуейщ мы ӏуэхухэр. Апхуэдиз илъэс хъуауэ адыгэ гупсысэкӏэр, адыгэ ӏуэху еплъыкӏэр щыпхырышауэ лъэпкъым и тхыдэр къызыфӏэгъэувэным хэлъхьэныгъэ хуэзыщӏ Къущхьэбий Анзор лъэпкъыр зэрыгушхуэн къэхутэныгъэ лэжьыгъэ куэд иджыри къылъыкъуэкӏыну дыщогугъ.